Bwampini mu Ruthovu, Gingiswa, pa gombe pena panali kukhala mkazi wina amene Tinjiwa adamuchotsa mu ufumu wake ku Theradi, dzina lake Gingiswa. Iye anali kukhala yekhayekha m'phanga, koma lokongola koopsa. Apo ndi apo timaluwa, tizithunzi tolemba yekha. Ziwiya zambiri adali nazo. Nthawi zambiri ankakonda kusoka. Akati watopa amayimba mkangala wake wokongola ndiponso wopangidwa ndi umisiri. Tsiku lina zitam'topetsa zonse adapita kugombe kukadya mpweya chabe. Atafika kumeneko adadabwa kwambiri. Adaona munthu wamwamuna wokongola ali mtulo. Iye sadamvetse kuti adabwera bwanji. Atamuyang'anitsitsa, naona kuti nkhope yake idali yotupa, thupi lake apa ndi apa litasendeka, zovala zake zitang'ambikang'ambika ndi kudzaza ndi zitsotso ndi udzu wam'madzi. Adamgwedeza munthuyo. Sadadzuke, koma anali asanafe chifukwa anali kupumabe. Popeza kuti Bwampini anali ataonda kwambiri ndi zovuta zonse adakumana nazo, iye adapepuka kwabasi kotero kuti Gingiswa sadavutike pomunyamula. Atafika naye kwawo, adamgoneka pamalo abwino namfunditsa nsalu ndi bulangeti. Pomva kutentha pang'ono, iye adapenya pang'ono kodwala kupenya kwake, nazindikira kuti anali m'nyumba mwa mwini wake. Poona zimenezi, Gingiswa adamdzutsa nampempha kuti akasambe. Atasamba ndi kudzola zonunkhira, Gingiswa adampatsa zovala zonyezimira kuti avale. Iye adavala ndi kusinthika, angakhale adali chifookere. Gingiswa adamsirira kwabasi, mumtima mwake naganiza kuti adakapeza danga lokwatiwa. Koma izi adazibisa mumtima mwake. Atakonza chakudya chonunkhira ndi chakumwa choyenera, Gingiswa, mwaumisiri wake wonse, adampempha Bwampini kuti asendezere pafupi. Nkhani imodziimodzi idasweka pamenepo. Ayi, padalidi kucheza. kudya ndi kumwa komwe, apo adapeza mwayi wompatsa moni ndi kumfunsa kumene akuchokera. Bwampini adafotokoza mwatsatanetsatane. Kwawo kudali kwa Ngitawo, kumene adachokera ndi mfumu Zimeze kukamenya nkhondo ku Gangire. Konko adacoka ndi anyamata ake wochuluka kubwerera kwawo, koma adasiyana m'njira, ndi anzake ena onse. Adatsindika kuti adaona matsoka ambirimbiri, ndipo anzake ambiri adapeza tsoka lokhalokha, ena adaphedwa ndi njoka, ena anyani anthu, ena ndi chikutumbwe. Ambiri amene adali nawo adatayika m'nyanja. Tsopano iye yekha watsala wopanda mnzake ndi mmodzi yemwe, ndipo adataya chikhulupiriro chokaonanso kwawo. Gingiswa adamvetsera ndi chidwi chambiri nkhani yokoma koma yomvetsa chisoniyo. Adampepesa Bwampini namuuza kuti mwina adzachita mwayi nakafika kwawo. Kunali kutada, tsono iwo onse adakagona aliyense payekha. Kutacha, Gingiswa adadzuka mwamsanga ndi kukonza madzi, kuphika chakudya cha m'mawa monga momwe amachitira atsikana ndi azimayi achangu a m'banja. Bwampini atadzuka, adakasamba kuchipinda chosambira ndi kubwerera atasanduka wina, Gingiswa adamuitanira kutebulo nayambanso kudya. Nthawiyi Bwampini sanadye ndi msangala. Adakumbukira zoipa zimene adaziona, natsimikiza kuti kufa pa nthawi ya masautso oterewa ndi kwabwino kwabasi. Gingiswa adazindikira msanga kuti mnzakeyo adali ndi chisoni chachikulu. Achikhala munthu chabe, chisonicho chidakamupha Bwampini. Koma anthu anzeru, imfa, mwano, tsoka, zonsezi siziwatayitsa mtima. Tsono adamva ululu mumtima mwake umene sitingathe kuufotokoza. Munthu wamkaziyo adayesa kugwira mkangala wake ndi kuimba nyimbo zosangalatsa moyo. Koma sadathe kukondweretsa Bwampini. Adayesa kumuimbira ndi liwu lake lokongola, lopambana mkangala umene anali kuimbawo, koma adalepherabe. Bwampini adapempha munthu wamkaziyo kuti akagone, ndipo adakagona, chifukwa m'thupi mudali kumpweteka. Patapita nthawi, Bwampini adapeza mphamvu zake. Zilonda ndi kuwawa kulikonse kwa m'thupi kudaleka. Koma chisoni chidadya mtima wake ndi kumulumaluma tsiku ndi tsiku. Gingiswa adalephera kupeza njira yomkondweretsa. Nthawi zambiri Bwampini ankakonda kupita kugombe la nyanja ndi kukaganiza za kwawo. Ankakonda kuganiza za angitawo onse, zimeze, nkhondo yaikulu ya ku Huwa, poganiza zimene zidachitikira anzake aulendo nthawi zonse iye anali kulira. Chisoni chidamgwira kwambiri pamene adaganiza za mkazake, Namasinkho. Panali patapita zaka makumi awiri mkazake adamusiya adakali mnamwali. Kodi iyeyo sakampeza atakwatiwa ndi asatana ena? Kalekale mkazi wake pamene adali buthu adaonetsa chikhalidwe chokoma. Ngakhale mmene adakula chinamwali nakhala mbeta, makhalidwe ake adakomerakomera. Kaya popeza kuti akazi nthawi zina sakhulupirika, zakuseri sungadziwe. Akuganiza zimenezi, Gingiswa adabwera ndi chifundo chocheza naye. Nkhani zidali kuyenda ndithu. Kenaka adamuuza Bwampini kuti asamalote zakwawo. Mkazi wampeza kale, angomkwatira basi. Kapena sufuna kukwatira mkazi wachizimu?
Gingiswa adamfunsa. Ponena zoona, Gingiswayo adali wokongola kwambiri, ngakhale Namadanitsa yemwe sakadafola naye. Padalibiretu kusachokeka mkazi wokongola kuposa Gingiswa. Ngakhale Namasinkho, pokongola, akadatha kulowamo mwa Gingiswa makumi okhaokha khumi, ngakhale kupambana pamenepo.

Ngakhale kuyankha koteroko kudali kwamwano, Gingiswa sadalekebe kumpempha kuti angokwatirana. Ndipo Bwampini adapitiriza kumukana. Masiku ambiri Bwampini adakhalira kulira ndi kudandaula. Tinjiwa ataona izi, iye adatuma Mapiko kuti adzamuuze Gingiswa amuleke Bwampini azipita kwawo. Kachidzulo Bwampini ali pagombe, Mapiko adamuonekera Gingiswa ndi kumuuza uthenga wa ku Theradi. Kodi chifukwa chiyani Tinjiwa ndi ena nonsenu mumangondilondalonda? Mudandipitikitsa kale, osangondisiya? Ndisiyeni ndizichita zofuna zanga.
adadandaula nalira Gingiswa.
Musadandaule, sindine ndikunena izi. Inu mungomvera, chifukwa mukakana mutha kupeza nazo zovuta. Atanena zimenezo, Mapiko anachoka. Atafika Bwampini, Gingiswa adamuuza kuti tsopano atha kukonzekera kupita kwawo. Apo mmphawiyo adakondwera ngakhale adada nkhawa ndi ulendo wa munthu mmodzi. Gingiswa adamubwereka nkhwangwa ndi zida zosemera bwato. Ndi chimwemwe chodzadza tsaya, Bwampini adaphotchola patchire, naona chimtengo chachikulu, nachigwetsa. Ntchito idayambika yosema bwato kenaka anatsiriza. Gingiswa, ngakhale mosakondwa, adampatsa chakudya, chakumwa, zovala ndi mphatso zambiri, namperekeza kugombe, atalawirana Bwampini mwamsangamsanga adanyamuka ulendo wayekha kunka kwawo. Tinjiwa adaona Bwampini namumvera chisoni. Adatuma Mapiko kuti amperekeze mpaka kudziko lakwawo. Mapiko adanyamula mphatso zokafupa kupirira kwa Bwampini ndi kulimba mtima kwake. Mphatso zidachokera kwa azimu osiyanasiyana ku Ntheradi.